Est sa festa de totu is sardus, est a narri una dì acantu totu nosu, de s'Ogliastra a Casseddu, de sa Gallura a Arissanisi, seus mutius a partecipari e iscopriri eite 'olet narri a èssere sardus. Su bintotu 'e arviri in Sardigna si festat sa die 'e sa Sardigna. Ma eite festa est? Est una festa nàscia po more de fari connoscere e cumprendere sa stòria nostra, a is mannos e a is prus piticos. A s'ispissu, difatis, in iscola non sempre si 'onat s'importàntzia giusta a sa stòria sarda, a su puntu ca medas iscolanos essint de is elementaris e de is mèdias, o peri peus, de is superiores, cena connòscere sa Sardigna, sa storia sua, sa limba e sa cultura. Sa Regione, paris cun is professores istudiosos de storia sarda, at sceberau custa data po mori de unu fatu ci fut acuntèssiu prus de duxentus annus a oe. Su bintottu 'e arvili de su millesetexentosenorantacuatru in Casteddu si fut scasidà una rivulutzione, sa Sarda Rivulutzione, contra a ci tandu cumandànt s'ìsula. Difatis, comente aiat sucèdiu in àteras regiones e citadis de s'Europa e de su mundu, in Sardigna puru furint lòmpius is idealis de sa Rivulutzione francesa millesetexentosotantanoe, Su bintottu 'e arvili de su mille setecentos e norantacuatru sa gente 'e Casseddu si fut arribellà a sa tirannia de su vicerrè Sabaudu e de is funtzionarius piemontesus ci biviant a pitzu 'e is palas de is sardus. Sa Sardigna, difatis, de su mille setecentos e binti a pustis de unu periodu storicu longu asuta 'e sa corona de Spagna, fut stetia cèdia a is Savoias, duncas a su Piemonte, ci gràtzias a sa Sardigna, ca fut unu regnu, iant otentu su titulu de res, res de Sardigna. Is Savoias però ant tratau s'ìsula comente una petza 'e pè, comente una colònia, torrande su pòpulu a su fàmini e cena a rispetare is deretos autonomìsticus de su regnu. Aici is Sardus, orroscius de custa situatzione, Iant mandau a Torinu una delegatzione de is Istamentos, su Parlamentu sardu, po fari a su re Vittorio Amedeo Terzu de Savoia cincu preguntas. Sa principali fut cussa de lassare a is sardus etotu is incàrrigus prus importantis e stratègicus de s'ìsula, sendo ca is funtzionàrius piemontesus non teniant nisciunu interessu e nisciuna capacidadi de risòlvere is problemas econòmicus, polìticus e socialis de sa Sardigna. Difatis, a pustis de aer firmau su sbarcu de sa flota francesa in su portu 'e Casteddu in su millesetecentusnorantatres, is sardus riteniant de tènnere deretu a is càrrigas polìticas e militaris prus importantis in sa pròpiu terra insoro, ma su re iat nau ca nono. E s'est stetiu tando chi is Sardos si funt ribellaus a ndi etari su noe fut stetiu s'arrestu in Casteddu de rapresentantis de su partiu de is patriotas, Visente Crabas e Feddu Pintorre, chi furint stimaus meda de su pòpulu. Po custu su bintotu arviri de su millesetecentusnorantacuàturu su vicerrè e totu is piemontesos furint stetius aciapaus de innoi leat su nòmene, sa die 'e s'aciapa e bogaus a sonu 'e corru de Casteddu 'e Susu, leaus e acumpangiaus a portu e imbarcaus in d-una navi. A s'avolotu, mutiu peri sa ribellia de Eranu, iant partecipau totus, nobilis e massajus, burghesus e artigianus, cena distintzionis curialis. A pustis de parìciu tempus sa Sardigna si fut torrà a iscopriri natzioni. Comente eus nau, cussu bintotu 'e arviri de su mille setecentos e norantacuatru is sardus iant fatu sa cassa a is piemontesus po nci ddus podiri incumandari foras de s'ìsula. Ma comente si podiat reconnosciri unu piemontesu de unu sardu? Facili. allegando in sardu. Sa limba sarda fut su modu prus lestru e pràtigu pro pòdere stertare is natzionales de is istràngios, pro custu, cando is rivulutzionàrios biant in caminu calincunu chi non connosciant, ddi domandànt, Nara cìciri. Pro cini no est sardu, Cìciri, in italianu Cece, est unu foeddu malu a pronunciare. Is chi connosceus su sardu seus abituaus a nàrriri foeddos comente nuxi, paxi, topònimus comente Bau 'e Nuxi, Genneruxi, opuru sangunaus comente Maxia o Puxeddu, prus pagu is de foras. Sa limba sarda tando in cussa ocasione istòrica est diventada su sìmbulu de sa sardidadi, de s'identidadi e de sa rivolutzione. Ma s'avolotu non si fut firmau in sa capitali ebbia si fut spanau in totu sa Sardigna, diventandu una vera rivolutzione, est a nàrriri, unu movimentu chi teniat sa punna de cambiari su sistema polìticu de tando, su feudalesimu. In su millesetecentusnorantacuatru e in su millesetecentusnorantacincu in is sartus de su Logudoro, is massajus si furint pesaus contras is abusus de is nobilis, Intonando s'innu famau de sa Sardigna scritu de Franciscu Ignatziu Mannu, càntigu de is rivolutzionàrius sardus, su patriotu sardu a is feudatàrius prus connotu comente Procurade 'e moderare barones sa tirannia. Su bintot'e meseidas de su millesetecentusnorantacincu su pòpulu in armas, ghiau de Franciscu Cilocco e Juanni Mundula, unu casseddàiu, unu sassaresu, iant assediau Sàssari, Acantu si furint incungiaus sos barones, sa citadi fut stètia occupada de is rivulutzionarius su bintinoe e meseidas a pustis is rapresentantis de is biddas de su nord de sa Sardigna iant moviu conca a Casteddu po fari bàliri is richiestas insoru. Insora su vicerrè fut torrau a Casteddu po apaxiari su populu su vicerrè nou Filippu Vivalda e is rapresentantis de is istamentos iant decidiu de inviari in Cabesusu A Juanne Maria Angioy, giùici de sa Reale Udièntzia, su tribunale de tando, cun su tìtulu de Alternos, una cassa de cumandante temporale, pro circare de apaxiare is revolutzionàrios e fari torrare s'òrdine. Ma Angioy, comente Cilocco, fut unu giacobinu e amàt is ideales de is filòsofos chi ant ispiradu sa Revolutzione Francesa, comente Voltaire e Rousseau, idealis chi galu oe funt cussideraus de fundamentu po sa libertadi de sa sociedadi nostra. Angioy iat mòviu de Casseddu conca a Sassari in su mese 'e freargiu de su millesetecentosenorantases e durante su caminu iat tentu ocasione de ascurtare is chèscias e is lamentellas de is abitantis de is bidditzolos e de su sartu e iat cumprèndiu ca is cunditzionis de vida de sa gente furent drammàticas a beru. Lòmpiu a sa capitale de Cabesusu cun is ideas craras e unu bonu nùmeru de sostenidores fut stètiu reciu de is sassaresos comente unu liberadore. Su momentu de sa revolutzione fut lòmpiu, Giommaria Angioy difatis si fut postu a sa parte de is oprìmius e at decrarau sa volontadi sua de inci bogare su feudalèsimu e de fundare una repùblica sarda comente cussa francesa, Angioy in coro suo sperada peri in s'ajudu de Napoleone Bonaparte chi in su mentres iat invadiu su Piemonte. Angioy però fut diventau unu discomudu po is funtzionarius piemontesos, nobris e burghesia cunservadora e reatzionaria chi furint contrarius a aboliri su feudalisimu. Po cussu su vicerrè inde dd'iat leau s'uncàrrigu e su tìtulu de Alternos e iat postu unu tallione a pitzu 'e sa conca sua.

Costrintu a si fuiri, si fut incresiau in domu de una pariga de amigus fidaus, comente Micheli Obino de Santu Lussurgiu, e una cumpangia de partigianus de Scanu dd'iat agiudau a arribbari in seguresa a Portu Turri po s'imbarcari conca a Genova. In Liguria, Giommaria Angioi iat circau s'agiudu de Napoleone Bonaparti po organizari unu sbarcu in Sardigna, ma po debadas, essendo ca in su millesetecentusnorantases Is francesos iant firmau cun is piemontesos unu tratau 'e paxi, Angioi tando si fut fuiu in esiliu a Parigi, acantu s'at a morrere in su freargiu de su millottocentoseotto, poberu e solu. In su mese 'e lampadas de su millottocentosedus, un atru patriota sardu, Franciscu Cilocco, circat de fari s'urtimu sfortzu po formare sa Repubblica Sarda indipendente,

Sa sarda rivolutzione fut acabà, is sardos rivolutzionàrios furint stètios persighios e mortos de is piemontesos. Est pròpiu po custu motivu chi su bintottu 'e arvili si festat sa Die 'e sa Sardigna, po subènnere totu cussus chi ant lutau po torrare sa Sardigna una terra giusta, lìbbera e indipendente, comente Leonora di Arborea, Amsicora e Josto, Leonardo Alagon, e duncas peri Giuanni Maria Angioi, Franciscu Cilocco e totu s'atrus patriotas sardus de sa sarda Rivolutzione. Calincun'annu apustis, in su millottocentusdoxi, atrus patriotas sardus, is arrebellos de Palabanda, ant a perdere sa vida po sa libertadi 'e sa Sardigna.